Hi guys, please subscribe to my channel. Please, please don't make me cry. Good morning guys, good morning guys. Um nkhani ya CDF ndifuna ndiyibwerezenso. Ah, ndafotokoza news zimene zachitika ku parliament kuti tsopano CDF yapangidwa enshrine kulowa mu constitution ya Malawi malamulo a dziko la Malawi kuti pali CDF ndipo idzigwirisidwa ntchito chonchi chonchi chonchi ndalama zimenezi zizipanga zizigwirisidwa ntchito chonchi chonchi chonchi and munthu aliyense amene angaso angasokoneze kapena kusemphanisa adzikhala kuti waphwanya malamulo something very good very good chifukwa mbuyomu zimenezi sizinali mudi sizinali mu constitution ya anyway eh ndiye Mukufotokoza kwanga ndafotokozanso kuti MP adzikhala overseer, to oversee, to oversee, okay, eh, komano kufotokoza kuti mwina munthu a layman amvetse ndikumene kukuvuta eh? Eh, picture ya anthu ambiri akuona ngati kuti CDF pachaka budget yatuluka 5 billion kwacha account ya mp ilowa 5 billion nde mp uja aziyenda mu constituency muja he ndili ndi 5 billion eh apapa ndingopanga ka 10 million tipange apa ka bridge tola inayo aika uko kaganizidwe ka malawi chifukwa ma comments ena akuti a mp ma mp ndi odzikonda ma mp ndi akuba iyi ndi njira yobera nde ndikuwafunsa kuti kodi munthu amakhala okuba akakhala mp kapena amakhala okuba ndi kale asanakhale MP? Ngati ali okuba ndi kale asanakhale MP, inuyo mumamsankhiranji okubayo? Eh, nga- Ngati munthu wamuuza ndi okuba, inuyo mumamsankhiranji kukhala MP? Kapena mukundiuza kuti a black teacher inuyo sinu munthu okuba, koma mutangowina inuyo kukhala MP nthawi yomweyo musanduka okuba? Is that what you're saying? Kuti onse amene asankhidwa ma MP aja achina Vitumbiko Mumba, Anyowani, eti achina Fredokiss, onse aja basi asanduka akuba. Basi ma MP onse aja asanduka akuba. Just because asandu akhala ma MP. kaganizidwe kameneka kade kameneka ndi kolakwika of course ndikuziwa zoti sikuti kaganizidwe kakangobwera kabwera chifukwa choti munaonapo ma MP ena ake eh, akupanga zinthu zakuba ndi ana munakhala muna ndi perception imeneyo yoti ma MP ngakuba um, wina akuti iweyo ukusapota izizi chifukwa choti brother wako ndi mp brother wanga wake uti ali mp anyway um, tadekhani kaye eh, mukhale anthu odekha mukhale anthu omvetsetsa Kodi njira yabwino yogwiritsira CDF ndi yotani? Ndakuuzani kale kuti CDF si nzeru za ku Malawi. CDF ndi nzeru za ku India, ndi nzeru za ku Kenya, ndi nzeru za ku Uganda kumene anthu anayambirira kupanga zimenezi. Malawi yangobwerekera. Ndiye kwa anzathuko amapanga bwanji? Kwa anzathuko kumene akhala akupanga, ena amapanga anazisintha. anakumana ndi mavuto osiyanasiyana anazisintha. Ena anasiya, ena akupitilizabe, ena zikuwathandiza. Amene zikuwathandizawo akupanga bwanji? Malawi is learning from other people. Okay? Kaganizidwe konena kuti ndalama za za ku constituency za CDF zimabwera ndi zimakhala zimafikira mthumba mwa MP ndi MP yo ndi amene amapanga decide popanda wina aliyense woyang'ana MP uja amatenga kutenga basi 100 million kuwapasa ena ake kutenga zakuti kuwapasa ena ake kaganizidwe kamenekoko nkolakwika. Zimene zachitika apapa kuyika zinthu mma mmalamulo zapereka mphamvu kwa anthu ndipo ngati mukuwona kuti wina wake akubapo ndalama atha kumangidwa atapezeka olakwa atha kumangidwa mm from my experience CDF imalakwika pati kapena zitukuko za constituency zimalakwika pati zitukuko za constituency mupite muyende dziko lonse zimene kumene zimalakwika eti osati ku- chifukwa si kuti makonstituency onse zinthu sizimayenda ayi alipo ma MP ambiri achita zitukuko zooneka m'madera mwawo ndipo anthu amawavotera amawakonda chifukwa nga achitukuko alipo ma MP amenewo koma mufuna muyipise munene kuti ma MP ngakuba chifukwa cha ena ake eh. ma MP kumene zinthu sizimayenda kumene ndalama zimasokonekera zimasokonekera bwanji zimasokonekera pa kupeza anthu ogwira ntchito kumakhala corruption. MP amakatenga munthu contractor mnzake amapereka ndalama ija kwa macontractor osadziwika bwino enanso mwinanso kukhala makampani a MP-yo enanso mwina kukhala anzake a MP aja basi kungowauza magaya amene amampangira kampeni aja guys ee mupange company yanu muzimanga nyumba tifuna timange school mukamange school kuko anthu oti alibe experience sanamangepo basi kuwapasa ndalama anthu aja amange school ndi anthu aja amapita kumene kuja kuyamba kumanga school ija osamalizisa ndalama ajapo do you understand hey, awauza anthu aja mu 20 million mumange ma toilets apapa anthu aja amakagula njerwa zochipa simenti ochepa chanjani malata ochipa Kumanga, kugwiritsa ntchito 8 million kumanga ma toilet aja koma anatenga 20 million kunena kuti 20 million amangira ma toilet. Mukuona mmene zinthu zimasokonekera? And ma contractor amenewa sikutinso amakhala oti wabweretsa ndi MP yekha, ma khansala amapanga nawo. Zimachitika zimenezi m'madera ambiri a ku district, a ku council aja amayendera m'madera muja ndikapeza kuti ndalama zomwe zinalowa pakuti paja ntchito sizinagwiridwe bwino. Zonsezi ziliko paja ku Malawi timakanika kusunga data nkumaphunzira from experience from data. Data iliko ya zimenezizi. Okay? Ndiye pano mukumati ah, ma MP asakhuzidwe nawo asapange asayang'anire nawo za ndalama zopita constituency zikhale za makhansala. Makhansala amene mwavotera aja mukakumbukira anamangapo anagwirapo ntchito yomanga chinthu china chake ndi angati amene ali ndi experience yopanga chitukuko ndi amene ajawo mufuna amange masukulu amange ma bridge munaziona makhansala anu muli nawo inuyo aja akumuzi kwanu aja mukufuna kuti amene ajawo a- alandire ndalama amange amange zitukuko mudera kwanu akapeze ma contractor akapezera kuti ma contractor A- adziwe anthu a- a- apanga bwanji mwaokha It's supposed to be collective. Collective. Makhansala aja amakhala ndi anthu kumudzi kuja akuziwa zimene zikufunika, amakhala ndi ma meeting, amakhala mu makomiti akudziwa. MP wawo uja abwera apa amuuza bwana, kunoko zimene zikufunika ndi zakuti zakuti tasankha tagwirizana kuti tiyambe zakuti zakuti zakuti zakuti. It should be collective. Sizonena kuti wakuti wokuba uyu usapange uyu asakhalepo uyu asakhalepo. No. we are building this country we need to build it together ineyo kukhala any leadership position that's my approach sizonena kuti uyu wakuti no everybody ngati wina sakufuna kupanga nawo out should be exposed koma sizonena kuti ya iwe mp basi ungokhala chonje usamakalankhuleko usakhalenso usaikepo maganizo ako usapange what mumanena kuti mp walephera palibe chimene wapanga kudera mesa mmanena ndinuyo Ikamatha 5 years mumati MP wakuti sanatithandize palibe chimene wapanga palibe wa chimene mumakamba zoti ya ndiye mukuti asakhale involved. Are you thinking? Musandikwiyitse.